an baden silamɛw a y'a lase cɛkɔrɔba yɛrɛ marasala ma an baden silamɛw karamɔgɔkɛ b'a fɛ ka fɛn min datugu a b'a fɛ ka buguri kɛ ko min ɲɛ ma a b'a fɛ ka tadilisu min kɛ ka maaw marasa a b'a fɛ ka ayiwa a dabiri adamadenw da la ni sira min ye o ye de ɲɔgɔn sama dɔnnibaga ɲumanw bɛ ale yɛrɛ kɔ ko min na dɛ a b'a fɛ k'o de datugu kunfinw ye k'o kɛ bolo ko ye karamɔgɔ b'a fɛ ka yɔrɔ min datugu aw ye a b'a fɛ ka min dabiri aw da la bɛɛ k'i tulo majɔ mankan bɛ yɔrɔ min nɔfɛ kɛrɛkɛrɛnyalen ma nin taɲini karamɔgɔ kɛrɛkɛrɛnyalen ma ni yɛrɛ marasa karamɔgɔ dɔnnibaga ɲumanw b'a nɔfɛ ko min na a ko ko dɔgɔtɔrɔw dɔgɔtɔrɔw dɔgɔtɔrɔw b'a nɔfɛ ko min na dɔgɔtɔrɔw ni dɔgɔtɔrɔw ka kalandenw b'a nɔfɛ min na o ye diina ka dusukunla siri de n'an b'a fɔ a ma ko akida n'o dun ma ɲa foyi tɛ ɲa n'o tiɲɛna foyi tɛ foyi foyi tɛ ɲa diina yɛrɛ ka baara bɛɛ bɛ na kolonkolon ka na biri fɛn min kɔrɔ diina kɔnɔ o ye dusukunna siri de n'an ko a ma ko aqida ni ale bɛ taa wolo alahu subahana wa taala yɛrɛ ka bonya n'a ka karama n'a ka hakɛ min bɛ wajibiya jɔn kan a ka tigiya n'a ka seko la ani a ka yaani bonya fɛn o fɛn kan ka ɲɛsin alahu subahana wa taala ma dusukun ka kan ka bonya min ɲɛsin a ma nɛnkun ka kan ka bonya min ɲɛsin a ma farikolo ka kan ka majigin min ni mɔrɔmɔrɔli min kɛ ala ye ka d'a kan silamɛya yɛrɛ kɔrɔ de ko yɛrɛ kolo nka yɛrɛ kolo jɔnni ye a danni masa ye o de ye silamɛya ye walahu asilama man fi samawati wal ardi taw'an wa kariha masa min don i b'i yɛrɛ kolo a ye ka sɔrɔ a ka d'i ye a k'i sago la n'o ma kɛ don dɔ la a bɛ n'i forcer k'i kuru k'i don a sara o tuma silamɛya kɔrɔ de ka yɛrɛ majigin ala ye o tuma na o yɛrɛ majigin ala ye o sirilen bɛ dusukunna siri min na n'a bɛ fɔ o ma ko aqida n'o de bɛ wolo ala kelebantiya la n'o de bɛ wolo tawhidi la ala ka danni kɔnɔ o de bɛ wolo tawhidi la ala ka sebagaya kɔnɔ o de bɛ wolo tawhidi la ala ka bato gankeya kɔnɔ k'a yira k'a fɔ bato ye ala kelen pe de ta ye bato n'a nɔnɔya caman i n'a fɔ an bɛna misaliya dɔw d'i ma sisan cogo min na ɲɔgɔn sama min bɛ jamakulu fila in ni ɲɔgɔn cɛ a b'o de nɔfɛ wa mankan bɛ nin de fana la ciden fɛn o fɛn cira a bɛɛ ka mankan sɔrɔla nin de fɛ nabi ɲuman fɛn o fɛn nana a bɛɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔla nin de nɔfɛ kira mahamadu ni abu jahali ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin de don akida de don alahu subahana wa taala ka jɔyɔrɔ ko fɛn min tun bɛ musa ni firawuna cɛ nin de don akida de don alahu subahana wa taala ka niyɔrɔ ko hakɛ musa ni firawuna ɲɔgɔn sama min b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin de don fo ka taa se diinɛ baara tɔ ma nka ɲɔgɔn sama bɛɛ pɔɛn fɔlɔ ye nin de ye o la an baden silamɛw karamɔgɔ b'a fɛ ka min dabiri aw da la bɛɛ k'i hakili dayɛlɛ mankan tɛ diinɛ kɔnɔ an ka sigida la jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ taa se ɲɔgɔn faga ma mankan min bɛ yen ni karamɔgɔ bɛ k'a datugu n'a sigira yɔrɔ o yɔrɔ a b'a datugu nin de don akida de nɔfɛtɔ ko don ni o dusukunna siri de nɔfɛtɔ ko don n'o dun ye ala yɛrɛ ka hakɛ gɛrɛgɛrɛ ye ala ni mɔgɔ tɛ jɛ hakɛ min na o ɲɔgɔn sama de bɛ jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ o tuma i bɛ taa sɔrɔ jamakulu kelen ye fɛn dɔ kɛ ala niyɔrɔ gɛrɛgɛrɛ ye nka jamakulu kelen ko ayi mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ o la o tuma an bɛna misaliya caman d'aw ma la mara yɛrɛ marasa karamɔgɔ y'a namɛn boloko kɛlɛ tɛ an ka sigida la ala kelebantiya ko kɛlɛ de b'an ka sigida la boloko kɛlɛ t'an ka sigida la kelen boloko kɛlɛ t'an ka sigida la boloko kɛlɛ t'i ni dɔgɔtɔrɔw cɛ a t'i ni dɔgɔtɔrɔw ka kalandenw cɛ a t'i ni dɔnnibaga ɲuman si cɛ fɛn min b'i ni dɔnnibaga ɲumanw cɛ yɛrɛ marasa karamɔgɔ ala kelebantiya ko bɔlen kɔfɛ wala ala kelebantiya ko o sira kan halisa i kelen ka ko ta k'a yɛlɛma cidenw ci kun ani nabiɲumanw ci kun i y'o ta k'o yɛlɛma k'o ta k'o turu o kan kan k'a fɔ ko o ye jogo min nɔfɛ to ko ye k'o jɛya mɔgɔw ye o mankan de b'an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma na jogo bɛɛ la kuntigi min n'i pano kunna dɛ cidenw nana ni o de ye o kuma i ko cidenw nana jogo ko min kɛlɛ la i y'o jogo ta k'o k'an ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya ko minnu ye o kuma na an y'o nkalon de gɛn k'o jɔ i la i ye nkalon de tigɛ o ye ka d'a kan o jogo minnu n'i b'i dulon olu la n'o ye suɲɛniko ye ani jɛnɛyako ye ani nkalonko ye ani faamaw ka fantantɔɲɔ ye ani bɔrɔni changew ye ani danaya tiɲɛw o n'a ɲɔgɔnnaw o tɛ mankan ma deli ka k'o la adamadenya kɔnɔ abada ka d'a kan o kɛbaga bɛɛ b'u dɔn juguman ye o kɛbaga bɛɛ b'i dogo wa cidenw yɛrɛ fana ma tɔɔrɔ sɔrɔ o la u ma u ma sɛgɛn sɔrɔ o la o dalili surumani y'anw yɛrɛ ka ciden a ye san bi naani kɛ a ni makankaw foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ fo hɛra ni baden fo makankaw y'ale tɔgɔ da ko dannayamɔgɔ tiɲɛtigi wala tiɲɛtigi dannayamɔgɔ o kuma na i y'o kumakan min ta k'o turu k'a fɔ kira muhamadu nana nakun t'a la jogo ko kɔ an ka sɔn o tɛ baasi ye nka i ye jogo in kɛ jogo min ye o ye nkalon de ye o nkalon de gɛnna k'o jɔ i la kira nana ni jogo min ye jɔn n'a ma cɛ k'o danaya sabati jogo n'a fɔra o ma ko tawhidi kira nana ni o de ye o de ye ko kura ye o tuma o mankan de b'i ni karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i kana ayiwa a dabiri kunfinw da la kana dabiri kunfinw da la kɛlɛ tɛ yɔrɔ min na kana kɛlɛ ta k'a bɔ yen kana deba deplase kɔmi tubabuw b'a fɔ cogoya min na o kuma na i ye cidenw ka cikan min yɛlɛma k'a kuru k'a k'i dingɔ ye dɛ o kɛlɛ de b'i n'an cɛ i ye nkalon de tigɛ u la o kuma n ko i ma cidenw nana ala kelebantiya de mantɔ cidenw nana ala dannaya de mantɔ cidenw ni nabi ɲumanw nana ala ka hakɛ de mantɔ wa o de ye jogo ɲuman bɛɛ kuntigi ye jogo ɲuman bɛɛ jatigi ye o de ye n'o de tɛ yenninɔ foyi tɛ yen n'o de sɔrɔla yenninɔ fɛn tɔw bɛ na ka na fara o kan o tuma na o kɛlɛ de bɛ i ni karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kana kunfinw marasa siran alahu subahana wa taala ɲɛ an karamɔgɔ yɛrɛmarasa karamɔgɔ taɲini karamɔgɔ bayi'a karamɔgɔ fɛn min b'i ni ayiwa karamɔgɔw cɛ halisa n'i t'a dɔn n bɛ segin a kan i k'i hakili to a la ala kelebantiya kuma kɔfɛ i ye cidenw ni nabiɲumanw ka ayiwa da'awa an'u ka weeleli i y'a ɲini k'i b'o dabiri min o bɛɛ jɛlen kɔfɛ o mankan o de b'i ni karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ fɛn min b'i ni karamɔgɔ cɛ a lamɛn i bɛ ka filaninkafoya i bɛ ka dili don ka filaninkafoya tila min n'a bɛ baara bɛɛ jɛlen tiɲɛ ala kalikan don k'a tɛ yafa jugu jugu min ma k'a fɔ an ye k'a sen tigɛ k'a bolo tigɛ ko ni fɛn wɛrɛ yer'i la n bɛ n sago la o la nka nin n bɛ nin jɛya i ye déjà n'o ye siriku bila n'o ye ala kelebantiya kɔnturu ye cidenw nana fɛn min mantɔ n'o ye ala dannaya ye n'o ye ala niyɔrɔ ye n'o ye ala ka bato gankeya ye o ala dannaya nin kɔnturu fana de o de ye siriki ye o tuma o siriku ni tawhidi bonyana cogoya min na jogo ɲuman kunda filaninkafoya fana juguyara o cogo la jogo jugu kunda jogo jugu bɛɛ kuntigiba o ye ala niyɔrɔ dili ye a ka danfɛn ma o ye alahu taala niyɔrɔ tali ye i yɛrɛ k'i sigi ni a ye a bɛ fɔ o ma ko siriki o tuma na i y'i sigi o wolo min kan i bɛ ka o tila min kɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka dannaya bɔ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ka jɔnw kun yɛlɛma ka bɔ ala bato kan k'u kun da ayiwa su kɔrɔ bato min kan i bɛ ka jɔnw yɛlɛma k'u bɔ ala bato kan k'u kun da kaburu kɔrɔ bato min kan i bɛ ka jɔnw yɛlɛma k'u bɔ ala bato min kan k'u ɲɛsin yanni ayiwa foto fotow batoli ma i n'a fɔ an bɛɛ tulo b'a la diɲɛ don o don o mankan de b'i ni karamɔgɔ cɛ kana deba deplase dɛ siran alahu subahana wa taala i b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ de bɛ i ni karamɔgɔ cɛ o tuma na filaninkafoya min n'i bɛ k'a sara diɲɛ don o don dugu jɛ dugu jɛ i bɛ ka filaninkafoya de sara k'a sara da bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la o de mankan b'i ni karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de b'i ni dɔnnibaga ɲumanw cɛ i bɛ maaw wele la ka taga sukɔrɔ bato min ma i bɛ maaw wele ka taga kaburu bato min ma i bɛ ka mɔgɔw wele ka taga kaburu bɔgɔ cɛ min ma i bɛ ka mɔgɔw wele ka taga fotow dama batoli min ma nin de mankan akida tiɲɛli nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ don filankafoya minɛn kɔnɔ nin de b'i ni karamɔgɔw cɛ an karamɔgɔ a lamɛn fɛn min b'i ni karamɔgɔ cɛ boloko tɛ kiniboloko ni numanboloko tɛ a man dɔgɔ an bolo dɛ nka o kɛlɛ t'i ni karamɔgɔw cɛ e yɛrɛ fana b'a dɔn o kɛlɛ t'i ni karamɔgɔw cɛ min b'i ni karamɔgɔw cɛ halisa kuma in tɔ lamɛn a y'a kolonkolon k'a se taɲini karamɔgɔ ma a k'a dɔn min bɛ yen yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ a k'a dɔn dɔnnibagaw b'a kɔ fɛn min na u t'a kɔ sanuko la u t'a kɔ wariko la a tɛ maa si balo a ka awa escroquerie ka don maaw n'u hakili cɛ k'u ka nafolo ta o tɛ maa si bɔ hakili kan ale tɛ maa si balo ni mɔgɔw na k'a nɔfɛ fɛn ko la a donna ala ka diinɛ min kɔnɔ k'a tiɲɛ o de b'a ni karamɔgɔw cɛ o kuma na an karamɔgɔ taɲini karamɔgɔ min b'i ni karamɔgɔ cɛ n'i t'a dɔn halisa i ye i yɛrɛ wele k'a fɔ i bɛ ko dogolen min dɔn o de b'i ni karamɔgɔ cɛ o ye de nkalon ye i bɛ ka i bɛ ka kunfinw ka diinɛ tiɲɛ u bolo i tɛ ko dogolen dɔn i ma deli ka ko dogolen dɔn nka a bɛ ka diinɛ tiɲɛ a bɛ kunfinw ka diinɛ tiɲɛ a b'i ni ala cɛ tiɲɛ a bɛ kunfinw ni ala cɛ tiɲɛ o tuma karamɔgɔ ko i ka wuli ka bɔ o wolo in de kan bokɛla ni ɲɛgɛnɛkɛla tɛ sigi ala ka wolo kan karamɔgɔw ɲɛna ko bokɛla ni ɲɛgɛnɛkɛla tɛ sigi ala ka wolo kan karamɔgɔw ɲɛna o tuma i ye ko dogolen dɔnniya min danbe ka taga yɛrɛ ma kɛlɛ b'o de nɔfɛ kana jɔ o la dɛ o ye ala niyɔrɔ ye wuli ka bɔ yen an karamɔgɔ fɛn min b'i ni dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ min b'i ni dɔnnibaga ɲumanw ni ɲɔgɔn cɛ kinibolo ko ani numanbolo ko tɛ halisa n'i t'a dɔn halisa n'i t'a dɔn i ko i ni jinɛ kafiri minnu bɛ baara kɛ o tuma o de i tɛ kɛ o baaraw de kɛbaga ye ka tila ka to silamɛya kɔnɔ o tuma karamɔgɔw ko i ni k'i bolo bɔ jinɛ kafiriw bolo de i k'a don ala bolo i ka wasa ala ka jɔnw lafili la o tuma na mankan b'i ni dɔnnibagaw cɛ nin de don an karamɔgɔ kana débat déplacer kana tadilisi kɛ e b'a dɔn fɛnɛ karamɔgɔw t'i nɔfɛ bolo minɛ ko ni bolo bila ko la i b'o dɔn o kuma na min b'e ni karamɔgɔ cɛ halisa an karamɔgɔ n'i t'a dɔn n'e t'a dɔn halisa karamɔgɔw bɛ e nɔfɛ min na e t'a dɔn halisa karamɔgɔ bɛ mankanti la e kɔ min na e bɛ ka tiɲɛni min kɛ diinɛ kɔnɔ n'i t'a dɔn halisa karamɔgɔ b'i nɔfɛ fɛn min na i kɛlen don k'i yɛrɛ jagoya kɛ waliyu min ye jagoya ni bele waliyuya o waliya kɔnɔna na i bɛ nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka da i yɛrɛ la e yɛrɛ bɛ dɔ da i yɛrɛ la i nɔfɛ mɔgɔw bɛ dɔ da i yɛrɛ la dununfɔlaw bɛ dɔ fɔ a la balafɔlaw bɛ dɔ fɔ a la hali fatɔw bɛɛ bɛ dɔ fɔ e ta in na o tumana o i y'o o jagoya walijuya min k'i ye ala ka waliju ko o jagoya walijuya min tɔgɔ da i yɛrɛ la karamɔgɔ ko k'o ye nkalon de ye ko an ka jan ka ala bato an ka o walijuya sɛnsɛnni an k'o to ala bolo cidenw kɔfɛ nabi ɲumanw kɔfɛ cidenw ye maa minnu ka ala teriya bange o kɔfɛ adamaden tɔ bɛɛ an bɛɛ k'an jija an b'an jigi don baara ɲuman kɛli la ka ala deli ala k'an ka baara ɲumanw minɛ an bɛ siran baara jugu kɛli ɲɛ nka e yɛrɛ k'i deklare k'i yɛrɛ ni ala cɛ surunya ka mini kelen karamɔgɔ ko k'o de ye nkalon ye k'i kana kunfin marasa o tumana o walijuya ɲini fana kɔnɔna na i bɛ ka nkalon min dilan diɲɛ don o don an bɛ dɔ mɛn e yɛrɛ bɛ dɔ fɔ i kɔmɔgɔw bɛ dɔ fɔ karamɔgɔ ko ko o nkalon in dɛ k'i k'o de bɔ an ka diinɛ kɔnɔ o tuma an bɛ ɲɔgɔn na o de la an tɛ ɲɔgɔn na boloko la i nɔfɛmɔgɔw ko min kɛ k'i tɔgɔ fɔlen k'o ye su lakunun i k'a dɔn ko u y'i dɔgɔya u y'i dɔgɔya dɔgɔya danbɛ nka i yɛrɛ n'i bɛ ko dɔn nin kuma tɛ fɔ kodɔnna ɲɛna k'i sigilen to o tumana i ka wuli ka bɔ o jagoya walijuya golo de kan i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o de la i ko min kɛ e sigiyɔrɔ la ji funtila in dɛ ji ka funti ka bɔ i bobara kɔrɔ o nkalon min filɛ ji ka funti ka bɔ i bobara kɔrɔ o nkalon min filɛ n'i y'o i bɛ k'o don kunfinw na k'olu jagoya nkalon kɛ k'i ka ayiwa walijuya nkalon walijuya kɔnfirime i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o de la i n'u tɛ ɲɔgɔn na boloko la kana deba deplase i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na i tumana min na i nɔfɛmɔgɔw ko k'i ni jibirili ye ɲɔgɔn ye i ni jibirili ka ɲɔgɔn ye o nkalon min n'o tigɛra i sigilen ɲɛna dɛ karamɔgɔ ko nin ye nkalon de ye i ka siran ala ɲɛ i kana i kana kunfinw bila ɲɛ ka taga tasuma ma n'i tɛ ɲɛ i ka tasuma kɔnɔ don kɔ i kelen ka taga kana ala ka jɔnw bila ɲɛ ka taga i ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na boloko la i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na min na yɛrɛ marasa karamɔgɔ i tulo majɔ a kelen kelen bɛɛ ka fɔ i ye i kana deba deplase cogo si kan'a fɔ k'i bɛ ko in deplase e bɛ nin kumakan kelen kelen bɛɛ dɔn i y'a bɛɛ mɛn i nɔfɛmɔgɔw bɛ ka nkalonfin min tigɛ i bɛ nanbaraw lawuli i ye fiyentɔw ɲɛ yɛlɛ i ye bobow lakuma o nkalon minnu n'aw bɛ ka na n'o ye diinɛ kɔnɔ k'o kɛ k'i ka jagoya walijuya sinsin o tuma min bɛ ɲini i fɛ i ko bɔ k'o nkalon de da kɛnɛ kan i nɔfɛ mɔgɔw b'a fɔ min kɛ k'i bi i bi waati dɔw bɛ k'a la i tɛ kɛ yan i ni ala yɛrɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o nkalonfin dɔ minnu bɛ ka tigɛ diinɛ kɔnɔ k'a kɛ ka kunfinw mara sa karamɔgɔw b'i kɔ o de la nkalon jɔyɔrɔ tɛ anw ka diinɛ in kɔnɔ boloko kɛlɛ tɛ i ni maa si cɛ karamɔgɔ kana deba deplase siran alahu subahana wa taala ɲɛ i sigilen bɛ ala wolo de kan i ye tagutu de ye i ta bɔra filani kɔfɛ yala e kɛra tagutu de i kɛra dantɛmɛ de o tagutuya min n'i bɛ k'o sinsin an bɛ don min na komi bi i bɛ k'a sinsin ayiwa fɛɛrɛ fana bɛ ka kɛ ka tiɲɛtadenw dilan k'olu bila i kɔfɛ o bɛɛ jɛlen ka kɔntine ka ala ka jɔnw lafili ka jɔnw ni ala cɛ tiɲɛ dɛ dɔnnibagaw b'i nɔfɛ o de la u t'i nɔfɛ boloko la kana deba deplase an karamɔgɔ siran siran alahu subahana wa taala ɲɛ o la an karamɔgɔ i ka jagoya walejuya k'a f'i ye gulobaleman karamɔgɔw ma sɔn o de ma o de ye nkalon ye k'an bɛɛ ka jɛ ka ala bato an k'an jigi don ala la hɛrɛ bonda an ka siran ala ɲɛ tɔɔrɔ bonda

k'i e fililen don i bɛ ka mɔgɔw lafili karamɔgɔw tɛ sigi k'o lajɛ dɛ o ye masaba ka wolo de ye bokɛla tɛ sigi o kan ɲɛgɛnɛkɛla tɛ sigi o kan o bɛ ala bolo de a kelen pe ala taala ni ciden tɛ jɛ hakɛ la a ni mɛlɛkɛ tɛ jɛ hakɛ la a ni nabiɲuman tɛ jɛ hakɛ la kuma ma se dajali ma kuma ma se jinɛ setanɛ baarakɛɲɔgɔn ma o tuma na i ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na minnu na o ye ninnu de k'a fɔ diinɛ tɛ to mɔgɔ bolo k'i to ninnu la o tuma ni kɛlɛ bɛ yen nin nɔ ninnu de don an karamɔgɔ halisa i tulo majɔ karamɔgɔw b'i kɔ fɛn min na i ye haramu daga haramu minnu n'i ma se k'u daga ten f'i ka kuma dɔ fɔ ka d'a kan i ye filɛli daga filɛli min ni kira ko ko maa maa taara filɛli kɛ yɔrɔ maa maa taara kunɲini bɔn na a ka galo a ka nkalon filɛli kɛ i ye ne b'a fɛ ka muso furu a hɛrɛ n'a bɔnɛ n k'a dɔn ka ala deli ala ka n bɛn sawaba ma o ko tɛ dɛ nka ne b'a fɛ ka n ta hɛrɛ n'a bɔnɛ dɔn sani n k'a kɛ ne b'a fɛ ka mangasan kura dayɛlɛ ne b'a fɛ ka n ta hɛrɛ n'a bɔnɛ dɔn sani n k'a kɛ ne b'a fɛ ka taama n b'a fɛ k'a hɛrɛ n'a bɔnɛ dɔn sani n k'a kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ayiwa den yɛrɛ wolobali k'a ka diɲɛnatigɛ ɲɛɲini ko k'o ɲɛfilɛ o n'a ɲɔgɔnnaw n'a bɛ ɲini ji de la wa n'a bɛ ɲini bugurida de la wa n'a bɛ ɲini ayiwa hali ni nkalon bɛ da kuranɛ de la k'a bɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ ni dolo dɔnniya de don olu minnu bɛ wele ko alikuhanu n'olu ye filɛlikɛlaw ye wala alarafuuna n'o ye filɛlikɛlaw ye lahalaya filaw tɛ a lahalaya fila don yanni kahini ni arafu a bɛɛ jɛlen ye filɛlikɛla ye dɔ bɛ ko tɛmɛnen filɛ k'o wuguba ka dɔ fɔ mɔgɔw ye wala dɔ fana bɛ ko natɔ filɛ k'o wuguba ka dɔ fɔ mɔgɔw ye kira y'an gɛn ka bɔ nin fila bɛɛ lajɛlen ma hadisi kɔnɔ a ko man ata kahinan aw arrafan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin n'i taara nin kelen o kelen fɛ k'a tiɲɛtigiya a ka nkalon na a k'e ka sini ko dɔ ɲɛɲini wala kunun ko tɛmɛnen dɔ kira ko i kafiriya ni fɛn ye ale nana min ye kira ma na dɔ wɛrɛ dɛ kira nana ni silamɛya de ye sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam kira nana ni yɛrɛ kolo diina de k'i yɛrɛ kolo ala ye ka danaya da ala kan ka sɔn i ka jɔnya ma ka ala to a ka alaya pilasi la o tuma ni maa min ye nin baara in kɛ k'i kafiriyara ni silamɛya ye i kafiriyara ni diina ye i kafiriyara ni kurana ye ka d'a kan kura kira nana ni nin de ye kira nana ni silamɛya ɲuman de a nana ni diina cɛma de a nana ni kurana de a nana alabato cogo cɛɲuman de o tuma kira nana min man tɔ dugumakolo kan k'i kafiriyara ni o bɛɛ ye i ko min kɛ ko o bi bɛn ka taa o dalilu kɛ dɔgɔtɔrɔ ka consultation ye i ni dɔnnibaga ɲumanw bɛ ɲɔgɔn na nin de la i ko min kɛ k'e yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la ka sɔrɔ nkalon don i ni dɔnnibaga ɲumanw bɛ ɲɔgɔn na o de la i ko min kɛ k'i tɔgɔmana ji kan siɲɛ ba kɛmɛ nkalon don maa si ma deli k'e ye ji kan nkalonfin don ni mɔgɔ bɛ kɔrɔba i bɛ maloya nkalontigɛ la dɔnnibagaw ko i ka bɔ k'o nkalonw de da kɛnɛ kan bɔ i k'a ye fɔ silamɛw de tiɲɛna mɔgɔ man bon fili ma ninnu kumaw tɛmɛna ne nɛn kan nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tiɲɛ tɛ diɲɛ malo ka fisa ni lahara ta ye n'i m'a kɛ yan ala bɛ t'i sigi i sentigɛ kɔnɔ lahara siga si tɛ o la ka d'a kan a nkalonw kɔnɔ ka bon kojugu ka nin bɛɛ kɛ ka ala ka jɔnw lafili jɔn delila ka e ye ji kan fɔlɔ yɛrɛ marasa karamɔgɔ jɔn delila k'a ye an bɛ se an y'i ye ji kan an y'i ye moto de la ji kan nka e k'i tɔgɔma ji kan i ka bozoya ma se o ma nka e k'i tɔgɔma ji kan i ka bozoya ma se o ma nka e ye nin bɛɛ kɛ ka ala ka jɔnw lafili o tuma i ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na nin de la nin jagoya walijuya min bɛ ka dilan i fɛ ni nkalon ni janfa ni nanbara ni a nkalon somɔgɔntan e yɛrɛ bɛ dɔ tigɛ mɔgɔw bɛ dɔ da i la karamɔgɔw ko i k'o de bila k'o ye masaba niyɔrɔ ye i bɛ ka fɛn minnu danbe ka teli yɛrɛ ma k'o ye ala ta ye i ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na nin de la o tuma i ni karamɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na boloko la kana débat déplacer o tuma an karamɔgɔ ni n kan bɛ taɲini karamɔgɔ de ma diinɛ tɔgɔ la n kan bɛ yɛrɛ marasala de ma n kan bɛ cɛkɔrɔba nkalontigɛla de ma diinɛ kɔnɔ ɛɛ a sera sa i ka segin ka taa alahu taala ma o kumana kuma laban kuma min bɛ fɔ i ye an bɛ segin a kan i kana wa a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ karamɔgɔkɛ ka nin sɔrɔ koyi wa a yɛrɛ fana a bɛna a sɔrɔ wa a b'a mɛn wa a b'a dɔn fana k'a fɔ min bɛ fɔla tiɲɛ de don o kuma i kan bɛ dɔgɔtɔrɔ minnu ma dɛ n'i b'o kɛla ka dɔnniya lagosi a dɔn ka fɔ fɛn fɔlɔ min bɛ ɲini an fɛ diinɛ kɔnɔ o ye dɔnniya de o de la masaba yɛrɛ y'a ɲini a ka a y'a min wajibiya a ka ciden kan o ye k'a ladɔnniya fɔlɔ de o de la a bɛ kumakan fɔlɔ min ɲɛsin a ma o ye ko a ka kalan pour que fɛn min bɛ d'a ma a tɛ ɲa kunfinya kɔnɔ ka d'a kan kalan ka kɛ ka dɔnniya yiriwa maaw k'u bolodayɔrɔ dɔn mɔgɔw k'u ni ala cɛ dɔn k'u ni ciden cɛ dɔn k'u ni bangebaga fila cɛ dɔn k'u ni patɔrɔn cɛ dɔn ka cɛna ka bɛɛ ka hakɛ dɔn ka min ni min ka kan ka karamɔgɔ ka hakɛ dɔn n'a bɛ f'o ma ko dɔnniya faamuyalen n'a bɛ f'o ma ko hikima dɔnniya kɔnɔ ka hakɛtigiw ka hakɛ dɔn ka hakɛtigi bɛɛ ka hakɛ ɲɛsin a ma o bɛ e bugu jeni o bɛ e ka nkalon o b'o o bugu jeni o bɛ e ka nkalon du ti o de kama waati bɛɛ i b'a lajɛ k'i bɛ dɛn ka dɔnniya mafiɲɛya wa nin diinɛ tɛ taga dɔnniya kɔ nka e b'a dɔn k'a fɔ n'i ye e ka nkalon kɛlen ka ɲagaɲaga tani nɔ kunfinya de b'o lasili ye o tuma i bɛ a essayer ka dɔnni lagosi ka dɔnnikɛlaw lagosi o la i ni dɔgɔtɔrɔw tɛ ɲɔgɔn na i n'u bɛ ɲɔgɔn na min na a tɔ lamɛn i y'i ka nkalon tɔn min dilan ka donkan ɲini o tɔn na mun kosɔn i na ala ka jɔnw sɔrɔ k'u bila i ka jɔ kɔnɔ ka tila k'o donkan ta k'o kɛ silamɛya bakurunba donkan ye i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o la o de ye nkalon ye silamɛya bakurunba donkan ciden bɛɛ nana donkan min manton o ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu mantonw ka hakɛ la o kuma na ciden wɛrɛ min cira manton bɛ ka hakɛ i ka ala ka kelebantiya sabati k'i ka ciden ka cidenya sabati ko tɔw bɛ da o kan o kuma na i nana ka na koɲɛ wɔɔrɔ min tɔmɔ o kɔnɔ k'o kɛ silamɛya donkan ye k'a sɔrɔ i ka tɔn donkan don i ka jɔ de don i ka ŋaara de don i ka foro de don i ka bitiki de don ka d'a kan i ye nin kɛ de ka ala ka jɔnw koro k'u don sinsan dɔ kɔnɔ fo o bɛ taa wolo fɛn na ko bayiatu riduwani ni i bɛ jɔnw lakali ala ka kurana la u k'u yɛrɛ siri k'u siri kɔlikɔlikɔli k'u da i kɔrɔ i k'i sago k'u la fo ka taa se k'u tɛ maa wɛrɛ lamɛn n'i tɛ o nkalon min b'i bolo dɛ n'i kɛlen don ka ala ka jɔnw ta otage la o la i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o de la ala ka jɔnw koro k'u don sinsan dɔ kɔnɔ fo o bɛ taa wolo fɛn na ko bayiatu riduwani ni i bɛ jɔnw lakali ala ka kurana la u k'u yɛrɛ siri k'u siri kɔli kɔli kɔli k'u da i kɔrɔ i k'i sago k'u la fo ka taa se k'u tɛ maa wɛrɛ lamɛn n'i tɛ o nkalon min b'i bolo dɛ n'i kɛlen don ka ala ka jɔnw ta otaji la o la i ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na o de la o kuma na silamɛya donkan ye la ilaha illallah i ye fɛn wɔɔrɔ min fɔ o b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔ hɛrɛ min tɔgɔ ye ko hɛrɛ n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah i y'o lahidu ta k'a fɔ i b'o kɛ

n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ n tɛ nin kɛ ka bɔ filankafoya la ka na hali ɲɛ ŋunu tigɛli la mɔgɔ tɛmɛtɔ la o fana bɛɛ b'a a kɔnɔ o de ye silamɛya donkan ye kunu o de y'a donkan ye bi nka i nana ka na bayi a min daga sigi ala ka jɔnw da la dɛ k'u ta k'u bila i ka sinsan kɔnɔ k'u lakali kuranɛ la bayi a fɔlɔ i bɛ don tɔnba yɛrɛ kɔnɔ o la bayiatu filanan n'i k'o ma ko bayiatu rodiwani i na t'o jaabi di ala ma i bɛ ala ka jɔnw siri k'u lakali kuranɛ la u k'u ni u n'u ka nafolo k'o ɲɛ k'o don e ka kɔnti kɔnɔ u k'u ni n'u ka nafolo di i ma k'u ni n'u ka nafolo di i ka denbaya ma fo ka taa se u tɛ karamɔgɔ wɛrɛ yɛrɛ lamɛn ni e tɛ o bayiatu rudiwani min ni o nkalon n'i kɛlen don ka jɔnw ta ayiwa otaji la o la ni ala sɔnna kuma bɛna bayiatu rudiwani kan xaasa a dama ta walanda bɛna kɛ o nkalon min n'i b'o o tu kɔrɔ dɛ karamɔgɔw y'o de tu in tigɛ o de ma bɛn i ma o kuma i ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na bolo ko la a tɛ ɲɔgɔn na bolo ko la kana kunfinw marasa siran ala subahana wa taala ɲɛ i kɛlen don ka nkalon tu min dilan dɛ karamɔgɔ y'o tu in de tigɛ o kuma i ni karamɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na bolo ko la n'i b'a fɛ ka fitina ban wuli ka bɔ ala golo kan an bɛɛ ka jɛ ka kɛ ala ka jɔn ye an ka ala bato o la i ni karamɔgɔw bɛ bɛn wuli ka bɔ filankafoya golo kan yɛrɛjagoya walijuya dɛ o nkalon fin minnu n'i bɛ k'olu tigɛ olu bila i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o de la o kuma na an karamɔgɔ i ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na min na n kan bɛ bayatu karamɔgɔ ma n kan bɛ taɲini karamɔgɔ ma o ye i kɛlen ka diinɛ sɛbɛ yɔrɔ bɛɛ bɔ a kɔnɔ i n'i ka tɔnkulunin i n'i ka jamakulunin aw kɛlen ka diinɛ sɛbɛma yɔrɔ bɛɛ bɔ a kɔnɔ ka dayɛlɛ ka bɔ diinɛ da la fɛn o fɛn ye sɔbɛ ye k'o bɛɛ bɔ a la ka na diinɛ kɛ tulon ni yɛlɛ k'a kɛ dunun ni bala ye istihza an billah ni yɛlɛbɔnna ye ni alahu taala ye ka da ka ka manamana ko ta k'o tɔgɔ da ko zikiri o ye yɛlɛbɔnna de ye alahu subahana wa taala la i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na nin de la o kuma na bayi a karamɔgɔ i n'i nɔfɛ mɔgɔw i n'i ka jama a ye siran ala ɲɛ a kana deba deplase aw k'a dɔn k'a fɔ ala ka ni ala kelebagantiya nin ja ma to namurudu la nin ja tɛ to aw la ala niyɔrɔ o ma to firawuna bolo misra o tɛ to aw bolo n'aw y'a ta a bɛ jira aw la aw sigilen bɛ ala wolo de kan a bɛ jira aw la aw n'aw bo n'aw ɲɛgɛnɛ aw bɛ ka ala ka jɔnw lafili de ala de ye batofɛn aw tɛ batofɛn ye o tuma na min b'aw ni karamɔgɔw cɛ nin don o tuma ala kelebagantiya nin o ma to abu jahali bolo makka kira mahamadu ma sɔn abu jahali ye abada a ka ala niyɔrɔ ta k'i sigi n'a ye an fana tɛ sɔn aw ka ala niyɔrɔ ta k'aw sigi n'a ye surtout aw ka tadilisi juguyara aw ka janfa juguyara aw ka kalabantiya juguyara parce que aw b'a ta la dina yɛrɛ de tɔgɔ la o tuma na nin de b'aw ni karamɔgɔw cɛ nin de b'aw ni karamɔgɔ ɲumanw cɛ boloko kɛlɛ tɛ an fɛ yan nin nɔ ala kelebantiya ko o mankan de b'an fɛ i ye nasi min daga ten mutulakan kuma t'a nɔfɛ o mankan de b'an fɛ i ye baga min daga ka tafo min daga ka zɛbɛnden min daga ayiwa ka yani filɛli min daga ninnu ye ala subahana ta ka hakɛw de ye ninnu tɛ daga ten mutlakan zɛbɛnden minnu b'an fɛ an b'u dɔn an b'u dilan cogo dɔn baga minnu b'an fɛ an b'u dɔn an b'u dilan cogo dɔn tafo minnu b'an fɛ an b'u dilan an b'u dilan cogo dɔn o kumana i ye ninnu minnu daga mutlakan kuma si t'a nɔfɛ i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na o de la k'a yirila k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ se ala kelebantiya ma o tɛ maa kan'i da fa o la ten k'o bɔn o kumana bɛɛ a karamɔgɔ ta ɲini karamɔgɔ yɛrɛ marasa karamɔgɔ cɛkɔrɔba nkalontigɛla diinɛ kɔnɔ siran alahu subahana wa taala ye i kana débat déplacer kana ɲɔgɔn samasama déplacer bolo dɔgɔyama tɛ an bolo kira ka baara dɔgɔyama tɛ an bolo nka kɛlɛ ma deli ka k'a nɔfɛ ka taa se ɲɔgɔn faga ma a dalu kelen t'i bolo a t'i bolo sɛbɛnfɛn na a t'i bolo kalanfɛn na a t'i bolo karamɔgɔ la i tɛ se k'i bolo sin dugu si la karamɔgɔ si la k'a fɔ kun si tɛ u ka ɲɔgɔn fɔɲɔgɔnkɔ la kinin bolo da numan bolo kan dama don nkalon don o kumana i b'a fɛ ka buguri kɛ kun min ɲɛ ma o de filɛ k'a bɔ kɛnɛ kan ka ala deli ala ka ala yɛrɛ de jira an na koyi k'a n'a ka danfɛnw danfara bɔ cidenw nana o de la o de la ala tɛ sɔn ciden k'a ka pilasi ta a tɛ sɔn nabiɲuman k'a ka pilasi ta a tɛ sɔn malikɛ k'a ka pilasi ta a tɛ sɔn waliju k'a ka pilasi ta kuma ma se kuma ma se dajaliw kuma ma se nkalontigɛla kuma ma se mɔgɔ malobali kuma ma se cɛkɔrɔba dɔnkɛla k'a fɔ ko ka ala ka pilasi ta ko dɔnnibaga ɲumanw k'u da de ka o tɛ ɲa ka ala deli ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kɛ ala kelebantiya jɔn ye k'a da kan ni maa min ye ala kelebantiya sɔrɔ baara tɔw ɲuman tɔw olu bɛna ka na sinsin o kan ni filankafoya yera mɔgɔ min ka minan na a banna foyi tɛ ni alahu taala cɛ a y'o de fɔ an ye maa si tɛ filankafo tɔgɔ dɔn ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan ala yɛrɛ de ko ko filankafo ye sɔfɛ de ye ko nɔgɔ don ko nɔgɔ de don ko wuluwuluji min n'i ɲɛ b'a la dɛ k'o ka fisa ni filankafo ye jaraka kɔnɔna min n'i bɛ ɲɛgɛn a la dɛ k'o ka fisa ni o ka fisa ni filankafo ye innama almusirikuna najasun filankafo ye nɔgɔ de ye sɔfɛ de don filankafoya ye nɔgɔ de ye sɔfɛ de don maa min bɛ fariya ka alahu subahana wa taala ka hakɛ ka surunya o la ni misigala zarati ye i ka kodɔnbaliya dan tɛmɛna o kumana o jahiliya min bɛ yen nɔ cidenw ni nabi ɲumanw nana o de mantɔn i ni karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na o de la ka ala deli ala ka tubi nɔgɔya an bɛɛ jɛlen ye an ni saya cɛ maa si ma tila maa yɛrɛ ma pɛridi sayidu man wuiza bi ghayrihi maa kunnandi ye maa min n'i waajura ni mɔgɔ wɛrɛ ye i kana waaju n'i yɛrɛ ye ala ka tubi nɔgɔya ne ni e bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ wa an k'a dɔn k'a fɔ an kana wasa ni diɲɛ ye dɛ n'an wasa ni diɲɛ ye diɲɛ ye fitini de lahara la wa maa si tɛ anw na bi ni alahu taala ka diɲɛ ye an tɛ kuma ala pilasi la nka ne min bɛ kuma malgré n si ma camanba damatɛmɛ bɔ n bɛ ka kuma ɲɛsin e karamɔgɔ min ma baɲi a karamɔgɔ min ma taɲini karamɔgɔ min ma e ni ne maa fila bɛɛ lajɛlen n'i y'a an ka si nin ɲɔgɔn fara an kun sisan wala k'a tila fila ka tilan kelen di an kelen o kelen ma an bɛ kɔmanse ka nɛgɛ bɔ diɲɛ la wa farihu bil hayati dunya wa mal hayati dunya fil akhirati illa mata an kana marasa an kana marasa ni diɲɛ ɲɛnamaya in ye diɲɛ ɲɛnamaya in o tɛ foyi ye fo damutiya fitini tititini o tɛ foyi ye fo damutiya fitini ka ala deli ala ka ala kelenbatoya sabati an dusukun na ala k'a sabati an nɛnkun kan ala k'a sabati an farikolo la ala k'an kɛ a baara kɛbaga ye filankafoya bɛ jan o jan a ncinin n'a belebeleba ala ka ne ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma alahu taala ka an masiri ni jogo ɲuman tɔw ye o kuma ka kuma laban kuma min fɔ aw ye silamɛw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ jogo ɲuman bɛɛ kuntigi o ye ala kelenbatoya ye jogo jugu bɛɛ kuntigi o ye filankafoya ye ala k'an kisi jogo jugu bɛɛ jɛlen ma k'a bɔ a kuntigiba la ka na a dugumata la ala ka jogo ɲuman bɛɛ nɔgɔya an ye k'a bɔ a kuntigiba la ka na a dugumata la ala ka an bɛn sigida wɛrɛ jazakumullahu khairan subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka